Ndikupatseni moni abale anga nonse kwina kuli konse kumene muli, langa zina ndi lomwe lija DJ Munyanane, Rodney, amenenso ndimapezeka pa Radio Lomwe, ndati iyayi tikambiraneko ziwiri zitatu. Pali kagulu kena kake ka wanthu kamene tikufuna kuti tikazuzule komanso tikaphunzise. pali kagulu kena kachi ka wanthu kamene tikufuna kuti tikayankhule mu audio imene ndikutulusa uh, pa group yapa pa whatsapp ndimafuna kagulu kameneka kaphunzire kayankhulidwe kapena azisiyanisa pakati pa munthu omenyera ufulu kapena omenyera munthu mnzake pali kagulu kena kakumenyera munthu mnzawo kuti azakhale president 2030 Ndiye pali a Malawi ena amene amazitchula kuti omenyera ma ufulu, akafuna kuyankhula amayankhula zoti zithandize ku mtundu wa a Malawi. Ndiye a Malawi tonse tiyeni tikamasatira anthuwa tizisatira mwa chidwi. Kuli ka gulu kena kamene kali ka manthongo m'maso kamene sikakuona, sikakuonanso patali iyayi ka gulu kameneka. Kagulu kameneka kamatidwa ndi manthongomanthongo m'masomu, kukamwa kwawoko kuli zipwemphwenene, ndiye kakumatchula nkhani za atupele. Komano pankhani za Atupelezo akamazitchula akuphatikizamo ndi za Prof. Arthur Peter Mutharika ndi kumamutukwana Prof. Arthur Peter Mutharika. Ndiye ndimafuna ndikazuzule kagulu kameneka kunena kuti, Inu amene mukulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika munayamba kulimbana naye 2020 kuti simukufuna kuti Professor akhale pampando, simukufuna kuti Professor alamulire ziko pamodzi ndi anthu ake omusatira. Mudayamba kale kuyankhula. Lero Professor uh, professor arthur peter mutharika uja wakhala president sopano komabe mukulimbana naye ndiye mukumatenga kamunthu kanu ndi kumakafananisa ndi professor arthur peter mutharika ndimafuna ndikuwuzeni kuti mdaliso umakhala usiyana inuyo ngati mumaona kuti kamunthu kanuko kali ndi mdaliso mdaliso wa profesa arthur peter mutharika ndi mdaliso wa kamunthu kanuko kamene inu mumazitchula kuti ndinu omenyera maufulu ndipo mmawuza amalawi kuti kamunthu kanuko mmafuna kali president sikazatheka chifukwa mdaliso wa profesa ndi mdaliso wa profesa ndipo profesayo ndi profesa ndipo muthalika ndi muthalika basi musamafananize ndi kamunthu kanuko iya choyambirira mukafuna kuyankhula ma audios yanu kapena ma program anu mukafuna kuchita muzitunga mazi ndi kuawirisa ndi kuchapa manthongo anu amene ali m'maso amene inuyo simukuona patali choyambirira chapani manthongo m'masomo sukusulani kumasoko ndiye muyambe kuyankhula zimene inu mukuziona profesa arthur peter mutharika pamene wayamba kukhala pa mpando wa upresident wakhalapo two months two months imene walamulira profesa arthur peter mutharika amene ali ndi maso akutha kuona Amene ali ndi maso akutha kuona, koma wamanthongo sanayambe be kuona, sadayambe kupenya, ameneyo timamunena kuti wamanthongo m'maso. Amene wai- waikidwa mchenga m'maso, m'maso mwake muli mchenga, ameneyo sadayambe kuona zimene Professor Arthur Peter Mutharika ndi boma lake akuchita. ndiye ndimafuna ndikupempheni nonse kagulu konse kamene mukunyoza profesa arthur peter muthalika kuti munayamba kumunyoza 2020 ndikumamuyankhula ameneyi sangakhale president koma wathuyu koma wathuyu mpaka na amalawi ochuluka tapita ku chisankho takavota amalawi asankha profesa arthur peter muthalika lerobe anthu osaona kutali inu anthu osaona osapenya patali inu mukulimbanabe ndi profesa arthur peter muthalika ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti choyamba yambani kaye mwachapa m'maso komanso m'makutu mwanumo muli chikonga choti simukumva m'makutu mwanumo muli phula kapena ndinene kuti muli phula kwathu kuti amati chikonga chikonga ndichonena kuti m'makutu mukatsekereka munthu samamva pali kagulu kena kake kamene kakuyankhula zawo zawo kamene kakali ndi phula m'makutu sikakumvesera kuti kodi ziko likutinji ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kagulu kameneka inu inu ana osachapa kumaso inu musapitirize kuyankhula za profesa arthur peter mutharika mwayankhula kunena kuti two months profesa palibe chimene akuchita ndiye ndimafuna ndikufunseni kuti kodi kamunthu kanu kamene makanenako kuti kakhale president wa dziko la malawi akadakhala kuti adali pa mpando zimene wapanga profesa m'miyezi iwiri wanuyo akadapyola pamenepa ndimafuna ndikufunseni mukuyankhula kunena kuti profesa palibe chimene akuchita ndipo chipani cha dpp palibe chimene chikuchita mu miyezi iwiri wanuyo akadakhala kuti adalipo kamunthu kanu kamene muka- mukukanenako kuti ka- mukufunisisa inuyo kakhale president mufuna mundiuze kuti two months miyezi iwiri akadakhoza kusintha zinthu m'malawi muno china chilichonse ndikukhala completely ndimafuna ndikufunseni ndiye mukamabwera apa musamatinyase ndi kumayankhula apa ndikumanena kuti inu ndi omenyera maufulu a anthu mm inu ndi omenyera munthu mzanu ufulu kuti munthu mzanuyo apeze ufulu ndipo akhale president koma sizitheka inu amene mumatchula zina la atupere kuti timafuna atupere ali president chikupwetekani musamba magazi muzola matope koma president wa dziko la malawi panopa ndi profesa arthur peter muthalika mpaka na 2030 ndipo mumpase mwayi profesa arthur peter mutharika 2030 ngati mungadane naye ngati mungade kukhosi ndi chipani cha dpp mukonzeke bwino kwambiri muzathane ndi profesa komanso chipani chake cha dpp 2030 not now panopa president wa dziko la malawi ndi profesa chikuyeyekeni chikupwetekeni muzikozere muzinunkha mikozo koma pano muziziwa kunena kuti profesa ndi ameneuja amene ali pa mpando palibenso kuti kamunthu kanuko mungabwere ndi kukayika pa mpando ngati muli madolo ngati muli mashasha itanisani chisankho muyitanise chisankho inuyo ngati inuyo muli mashasha madolo mwauze ameki aphwasule zisankho zija inuyo ngati muli mashasha mwauze ameki kunena kuti ameki phwasulani zisankho zija tifuna tivoteso wathu akhale pa mpando ndiye tione ngati wanuyo angakhalenso pa mpando ndimafuna ndikuyankhuleni nonse amene mmamuyankhulira atupere atikhala kuli achina jb amene mukuya- mukuyankhula monyowa mukuyankhula ngati mwachita kuzikozera mukuyankhula ngati mkamwa mwanumo mulibe mano ndikumayankhula kumana kuti ah, eh, ah, tidakuwuzani aMalawi kunena kuti musavotere nkhalamba musavotere nkhalamba amalawi adakonda nkhalamba musemphana ndi amalawi ochuluka kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika adavoteredwa ndi anthu 3 miliyoni chakuti amene adamkonda profesayo ndipo kuti profesa awine ndi anthu 3 miliyoni wanu uja wavoteredwa mavoti angati muyang'ane wanu uja wavoteredwa mavoti angati ndiye musamatinyase nkumabwera apa pa social media kumazitcha kuti ndinu omenyera maufulu mm inu ndi omenyera nkhondo ya atupere kuti atupere azakhale pa mpando koma ndifuna ndikuwuzeni mayankhulidwe ake ngati angakhale amene onyoza zipani zina kapena onyoza munthu muziwe kunena kuti munthu uja ali ni mdaliso wake umene iye ali nawo ndipo wanuyo akadakhala kuti adali pa mpando amene mumutchulayo atupere wanuyo amene mukumutchula inuyo sakadabwera pa mpando mukamabwera ndi kunyoza ingobwerani mwayankhula nkhani za mafumu kuti ah, e, nkhani mafumu akulemba anthu ena ake ngati kuli kuzuzula mafumu zuzulani mafumu chifukwa profesa sanapereke mphamvu kwa mafumu kunena kuti mafumu inu mulembe achibale anu profesa mawu amene sadayankhule profesa mutharika wayankhula kunena kuti anthu osauka alandire fetereza anthu osauka apeze nawo uh, uh, mtukula pakhomo anthu osauka apasidwe fetereza pa mtengo wa 10000 ndi zimene wayankhula profesa ndiye ngati mafumu ena akulemba abale awo inu yankhulani mafumu muwazuzule mafumuwo koma musabwere kuti a nkhalamba uja nkhalamba uja eh, ndi amene wapangisa kuti mafumu azilemba azilembana pachibale profesa sadayankhule zimenezo ngati mukufuna kuti atupere azakhale pa mpando tichiteni tonse control ndipo mutiuze ubwino wa atupere koma musabwere ndi kumanyoza profesa chifukwa choti atupere akufuna azakhale 2030 president wa dziko la malawi ndiyeno muzikabwera muzikanyoza anthu ena ake ndikuwuzeni profesa uja anthu ena amamutenga ngati tate wawo profesa uja anthu ena ake amamutenga ngati bambo wawo mbwiyawo kapena kuti munthu wapakhomo pawo anthu ena amamkonda profesa uja kwambiri ndiye ngati inu mwadana naye ndikuwuzeni kunena kuti kazoleni matope ngati nkhumba mupite mukazole matope ngati nkhumba ngati mwadana ndi profesa arthur peter mutharika achiteni amalawi konzisi achiteni amalawi bwinobwino auzeni aunikireni zoti tikufuna ifeyo 2030 tizamvotera atupere nkhani za atupere zoti tizamvotera atupere ndizi ndizi ndizi koma zoti muzingobwera pano ndi kunyoza ndi kumayankhulabe monyoza mwayankhula monyoza nthawi yayitali ena inu mpakana munafika point yomupha profesa amene uja sangatithandize sangalamulirenso olo ngakhale zaka ziwiri azakhala wamwalira atamwalire ndi amanu ndimafuna ndikuwuzeni zimenezi kuti atamwalire ndi amanu choyambirira chapani kumaso tengani mazi otentha tengani sopo ndi kusasamba kwanuko ndi kununkha kwanuko ndi kumazitchula kuti ndinu anthu a clean komanso muli anthu ozinyeranso ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti choyambirira nonse amene mumayankhula za profesa ndi kumanyoza nkhani ya profesa chifukwa cha atupere ndimafuna ndikuwuzeni kuti mukamamchemerera atupere wanu kuti akhale pampando chonde musanyoze chipani cha munthu chifukwa chipanicho kuli anthu chonde musamunyoze uh, professor arthur peter muthalika chifukwa choti mwapasidwa kaya ndi kenakake kuti zinenererani kapena zimchemererani mm -mm. ndimafuna ndikuchenjezeni kagulu kamene mukuzitchula kuti mukumenyerera nkhondo ya atupere kuti azakhale 2030 president yankhulani ubwino wa atupere koma mosanyoza wina aliyense ine ndayankhula izi ndikukushishani inuyo sindingamutukwane atupere ayi koma ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndizatchula mmene inu mukubwerera chifukwa anthu inu mwatitopesa anthu inuyo inu amene mukuzitchula kuti mukumenyerera nkhondo ya atupere mwatitopesa and moreover chimene mungachiziwe muzimenyeranso nkhondoyo koma osati chipani cha udf kodi ku udf munangoona atupere basi Ku udf ko munangoona Atupere basi ndi amene anakutong'olani m'maso basi kuti azakhale president wa chipani cha udf. Munangoona yekhayo basi. Nthawi zonse mmene mungabwere Atupere, Atupere, Atupere, Atupere, Atupere who? Who is Atupere? Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti Atupereyo anthu sanamfune. Chisankho chapitacha Atupere anthu sanamfune, anthu akadamfuna Atupereyo akadamvotera. Ndiye ngati muli mashasha muyitanise chisankho china ndipo pa, pa ballot paper apo mukayimikepo Atupere timutengenso nkhalamba amene mukumunena inu kuti ndi nkhalambayo tiayimike apa atupere wanuyo ndi nkhalambayi zipani zina zo mwauze asaziyike pa baloti tione ngati atupere angalamulire ziko ndiye mukamayankhula asavubwa ana osasukusula kummaso inu ana amanthongo inu mukamabwera apa muziyankhula bwino ndimafuna ndikuwuzeni zimene muziyankhula bwino mwachite anthu control kodi atupere kuti ifeyo tiakope anthu tingaakope bwanji bwerani bwinobwino mwawuze anthu koma mukangonyoza wina wache muziwe kuti nkhani yada mukangonyoza profesa chifukwa cha atupere muziwe kuti nkhani yatani nkhani yavuta mukangonyoza dpp muziziwa kuti ena ifenso monga ine munyanane inenso dpp ndimayikonda ndiye mukamabwera apa ndikumayankhula za chipani cha dpp kapena mukamayankhula zonyoza chifukwa choti atupere azakhale pampando ndiye sitikwanisana iya iyayi tibandulana ya mawu ndithu ya mawu yokhayokha imeneyi tizikhala tikubandulana koma tipangeni ifeyo mutichite control kodi munyanani uja tingamuchite bwanji control kuti asavotere atupere tikuyenera kuti tizapange izi izi izi. mukamanyoza profesa muziziwa kuti profesa uja anthu ambiri amankonda anthu ambiri akamamuona profesa uja amaona chimwemwe chawo anthu ambiri akamaona profesa uja zimene iye akuganiza ndi zimene iye akuchita muziziwa kunena kuti profesa anthu amamukonda inutu inu kagulu kamene mukumanena za atupere ndi kumanyoza profesa ndayankhula ndi inuyo ku udf kuli anthu anzeru ndipo akamayankhula amaziwa choonadi ndipo ku udf kuli anthu oti angachitengere chipani chija pabwino ndimafuna ndikuwuzeni zimenezo koma agulukunyinda inu akhakhakha inu amene mmafuna kuti munyoze kaye chipani cha munthu wina wake chifukwa chosemphana nawo chifukwa chonena kuti akuti ati bingu wa muthalika adachokera ku udf anakuberani chipani chifukwa mmaterotu mumatero inuyo kunena kuti bingu adatibera chipani tivomereze anakuberani chipani kumukuona eh munthu opepera aziberedwa chipani kumene munthu ombwambwana ogunata aziberedwa ndi chifukwa chake mmaona munthu opepera ogunata amayankhulabe kumanena kuti ndi akazi anga koma atawagwira mchigololo ndiye ndi inuyo ndiye munthu opepera aziberedwa chipani akuona ndiye ngati munaberedwa chipani mungopanga zinthu zonena kuti ife timafuna chipani chathu kapena udf yathu tilimbikise anthu akhale mmene adakhalira muja koma mu dziko lino lathu la malawi mdziko lathu la malawi muno muli ufulu opanga zipani ndiye ngati wina uja anakuberani mukamufunsa amene anakuberaniyo adakuberani chipani tu si profesa adakuberani chipani si profesa mutharika ayi ndi bingu ndiye mupite ngati muli mashasha mupite kumene kudayikidwa malemu ameneyi binguyi mupite mukafunse kumene kuti iwe tabwera unatibera chipani tifuna ife chipani chathu chibwereremo mudzikamfunsa ameneyo profesa sanakulandenitu chipani profesa amangowina amangowina a joyce banda adabwera kudzakhala president profesa adawina adatengaso adapita ku masankho amalawi adakasankhako profesa ulendo uwu achakwera am- a- ndani atupere muluzi amuthalika am- a- ndani akabambe adabwera kuzakapikisana ulendo unonso profesa uja wayiphula ndiye inu amene mmakonda kukamba za profesa arthur peter muthalika musiye ngati mwangozaza ndi ufiti mu mtima mwanu kapena kuti mwazaza ndi sabola mu mtima mwanu akuwawani zenizeni simunati musatukwanise masapota a udf chifukwa kuli masapota ena a udf amachikonda chipani koma inuyo inu osavubwe amene mumayankhula za atupere musatukwanise masapotas a udf ndimafuna ndikuwuzeni chilungamo adakuberani chipani amene manena inu kuti chipani chanu chinabedwa anakuberani ndi uja anamwalira uja mpite muzikamfunsa amene uja musalimbane ndi profesa kumamutukwanabe mpaka na lero mwamuyambira liti mwamutukwana nthawi yayitali bwanji mwampha mwa ntali- mwa- mwa- nthawi yayitali bwanji musatinyase pano museke pakamwa pano pongati muli mashasha madolo muitanise chisankho anthu apite ku chisankho 2030 sanakwane ngati mukufuna kuti munthu wanuyo akhale pachani pampando mawu amene ndinali nawo ndi amenewa amalawi tiyeni tikhale pansi tisiyanise kwa anthu amene amamenyera ufulu amalawi kwa anthu amene amamenyera chipani kwa anthu amene amamenyera munthu pali kagulu kena kache kozitchula kuti ati a jb ati andani ai, ai, maina ake enawonso kutchulira mwana mpaka na kuyamba kumuopsa mwana kulira mwana chifukwa chili cha dzina eh? mwina pokha- pongokankhirako kuti jb mwina kungotchulako kuti jb mwina kungotchula chifukwa chonena kuti akuopa kuti mwana akhoza kumalira ndiye ndimafuna ndikuyankhuleni kuti muyambe mwachapa kaye manthongo ali m'maso mwanuwo mukafuna kuyankhula muyambe kaye kupenya kuti kodi kuyendesa ziko amayendesa bwanji ngakhale munthu kuti akamange nyumba ya uh, uh, nyumba two months amakhala kuti munthuyo wakonzekera china chilichonse tikati boma boma ndi system limayendesedwa ndi system boma simungangotenga ndalama zako za kunyumba kwako kuti ndifuna ndiyambe kuyendesera boma sizimatheka olo atupere anuyo akanakhala kuti ndi wamakobiri bwanji koma akadakhala kuti adasankhidwa kukhala president sakadakatenga ndalama zake za mthumba mwache nkuyamba kuyendesera boma sizikadatheka mwanimva bwinobwino asavubwa mwanimvesera atupere akadakhala kuti anawina zikoli ali ndi president wa ziko la malawi atupere tonsefe nkumamgwadira atupere kuti ndi president two months two months sizikadatheka kuti china chilichonse chikadalongosoka asavubwa mudikire 2030 mudikire 2030 ikwane 2030 mukadikira 2030 ndiye muzabwere muziyankhula sopano kuti ehe uyu ndiye tadana naye kukhosi tiyeni tikamuchosepo atupere anuyo muzimuyitanira malonda koma musamanyoze zipani za anzanu musamanyoze a profesa arthur peter muthalika musamanyoze nduna zawo asiyeni anzanu ali pa ground mufune musafune muzinyere musazinyere koma muziwe kunena kuti profesa alipo mpaka 2030 ndipo chipani cha dpp icho mufune musafune muzinyere musazinyere koma muziwe kunena kuti mpaka na 2030 akhalabe president wa ziko la malawi ndimafuna ndikuyankhuleni choncho asavubwa inu amene mukuyankhula ndikumanena kuti ayi e, kumangochulusa nyozo basi kumangochulusa kunyoza basi ndiye inuyo mukamamunyoza profesa ife tibwera tizimuteteza profesa nanga si mukumutenga atupere ndi kumusambisa nkumuzola mafuta onunkhira ifenso tizibwera pano kumakunyozani inu ndi kukuthirani matope ifenso ndiye tizimutenga profesa ndi kumuzola mafuta onunkhira chifukwa aliyense ali ndi chake chimene amachikonda musaone ngati tonsefe tingamkonda atupere ya musaone ngati tonsefe tingavotera atupere olo mutachita bwanji olo mutanyowa bwanji mukhalira yomweyo e, namugona pa chika mbali ina iyi namuzimveserera mukhalira yomweyo yomatukwanayo anzanu zawo zikutheka ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti musiye kunyoza profesa arthur peter mutharika amalawi tiye tisiyanise pa anthu otimenyera maufulu komanso oyankhulira chipani komanso om- omenyerera ufulu munthu tiyeni tiwasiyanise anthu amenewa tiyeni tiwasiyanise anthu amenewa ayi ayi ndayankhulira pano pa friends of atupere Eh, ndayankhulira pano pa friends atu ndiye kuti chani ndiye tizinena kuti chani mukayankhulira pa atupere friends ndiye kuti basi tiziziti eh, tizinjenjemera tizivala masikumba ngati tikumva kuzizira mukunama inuyo tili limodzi tisambisana chokweza mpaka 2030 ngati mungakhale kunena kuti mufuna kuda kukhosi ndi chipani cha dpp tiyeni tipite ku masankho 2030 tikade nacho kukhosi tiachosepo ndipo tiapase mpata ayendese zikoli mpakana 2030 pa, pa, pakazakwane pa 2030 e, pa september ngati mmene tinavotera muja tiyeni tonse ngati ti- tizaone kuti a dpp sanayendese bwino chisankho tipite pamenepo koma pano tiye tizuzule zokhazo zimene tikuona ife kuti ndi zonyansa not kunyoza ngati dpp sikuchita bwino tiye tiyankhule tiwawuze a dpp tisawopeya tiwawuze kuti zimene mwachita inuzo si zabwino zimene mwapangazo a dpp si zabwino tiazuzule pamenepo pamene achita bwino tiyeninso tiayamikire achakwera timaazuzula achakwera timayankhula achakwera timaphunzisa koma pa chifukwa choti achakwera adasankha unkhutukumve ndi chifukwa chache mwaona achakwera achoka mboma chimodzimodzinso lero a- a- a peter mutharika tiye tiapase mpata pamene atiwo asamve pamene atiwo asankhe unkhutukumve tikabudule 2030 tikawachose 2030 koma not inu asavubwe ena inu muzibwera pano mkumanyoza profesa arthur peter mutharika ndi 5 months imene ina- sidathe ndi chaka chimene sichidathe mukabwere pano muzikanena kuti ya eh, iwe, nkhalamba iwe eh, nkhalamba iwe adakuputani chani ana osasamba inu kasambireni kutali